ja mphekesera imeneyi yomwe ikumvekayi kumanena kuti a timothy ntambo a gift trapence a sembereka uja anali ku ambasada anamutumiza chipani cha mcp kukakhala ambasada uja afuna ayambirenso zawo zija Ah, ndifuna ndikutsimikizireni inenso ngati gift chinyama amene ndinakhalanso ndikupanga um, organize mademo mademo ndikumalepheresedwa mu ulamuliro wa mcp aa ndifuna ndikuuzeni sindingalole ngati inuyo mukutenga peter mutharika kufasa ndikumafuna munati mutha kumuzunguza mmene mungamuzunguzire akuluakulu ulendo uno pansewu apapa tikaonana pomwepo Tika- inuyo ngati muli madolo tikaonana patipo kuti tikaonana pomwepo nanga ndimphekesera iyi ili zoona afuna ndifuna ndikuuzeni ifenso kumbali yathu tikadani kuti tikapanga kuti mademo amene asamatani kodi asamachitike aa iliyo basi anapeza kuti tinene kuti mcp inapeza ati madolo mashasha kunena kuti a gift trapence eh, timothy ntambo Ah, zimene sizingachitike. Zinali zakale zomwe zija, zomwe munapanga zija. Mbali yanu mu- munapanga kunakwana. Anthu cholinga chanu anthu anachidziwa kunena kuti mumafuna chani kodi, mumafuna maudindo, mumasangalala boma la chani kodi la MCP. Mumapatsidwa ma contract, akazi anu inu a timothy ntambo kumapereka ndi tikuma anali ndi ma contract ku escom uku tikuziziwa zimenezozo mpakana munakhala chete amalawi kumadya chitedze inuyo osapanga olo tsiku limodzi osalankhula amalawi kumagona ku filling station osapanga tsiku limodzi inuyo olo kulankhula ndiye mumanena kuti omenyera ufulu wake eh, kukwanirisa eh, tionesesa kuti akwanirise zomwe wanena peter mutharika nkumayambira panopa nkumayambira panopa kumanena zimene zonse lazarus chakwera ananena kuti mwe- ndipo immediately azapezeka kuti akangolephera azapezeka kuti watani kodi watula pansi udindo anatula munapita kunsewu ndipo nkhani iyi imene iku- ikuyenda ingati kuti inuyo ndipo mcp ipeze anthu ena kuti akugwiritse ntchito tapite pansewu paja koma ngati akugwiritsira ntchito inuyo ife amalawiso tizamemeza kupangaso against ndani kodi ndi inuyo chifukwa inuyo ndinu anthu amene mumakhulisa chani kodi mumakhulisa mimba zanu inu simupanga mademo oti mdziko muno hrdc sikupanga mademo chani kodi dziko lache linolo Si- sizikutheka china chilichonse chitani kodi chichitika mdziko muno mwina ndimati kwa tiku- tikufotokozereni ah bungwe linatu kuma hrdc kupanga mademo ziko muno ndiye tingoziwiratu kunena kuti iweyo mtambo umadana ndani kodi ndi profesa arthur peter muthalika suyang'ananso chabwino cha profesa arthur peter muthalika ndipo unaneneratu kunena kuti sungatani kuti iweyo sungakapite ku chipani cha dpp ah, ah, achihana akupita chani kodi akupanga mgwirizano ndi dpp kusoza kuti iweyo ndi wa greed ndi chipani chachani kodi cha dpp ndiye palibe munthu angakumvere kuna kuti iweyo ufuna upange mademo ziko munomo omenyera chani kodi omenyera ufulu ufulu wache uti ufulu anthu amadya chitedze amene ofuna kunena kuti uzikawamema uzipita nawo kunsewu amadya chitedze momwe muno iwe osalankhula china chilichonse iwe nthawi imeneyo ukudya uli uje nukudya mapwefupefu ku mcp ndiye ife tikavomere zimene zonse sizingatheke kuyambira kuyambira ndani kodi timothy ntambo uh, gift trapence unzake sembereka anali kuja sakupanga mademo dziko lache liti ndipo ife tionesesa kuti mademo amene sungatani kuti sanga- sungachite ngati anthu amakupopa nthawi imene ijayo sankakuziwa kuna kuti iwe ndiwe kape kwambiri sankakuziwa kuti iwe ndiwe munthu watsankho sankaziwa kuti iwe ndiwe munthu wozikonda ongofuna zinthu zako zokha ndife sitingavomere zimenezo izoyo ndiye ndifuna tikusimikizeni kuti zimenezo zo amalawi sangatani sangavomere uzikhala iwe kumemeza ma- mademo ifenso kumemezanso anthu kwakutani kwakujokesani umene koko izo sizingakhale so nkhani zobisayi abwere mabungwe enatu mwina tiwamvesesa chomwe iwo akufuna kutani akufuna kupanga not H- hrdc apo ndetu ukumenyesa nkhwangwa pamwala tizapanganso zofanananso ndi zomwe inu mmatani kuti mumapanga chifukwa bungwe limene sitingalilolenso kuna kuti limerenso mizu lizioneka Ndi- ndi bungwe la malawi congress party chani ndiye muzikakhala mumakambirana manong'onong'o manong'onong'o kuti ayayi tikhala tikupangisa mademo anyo anyo aja anthu aja mukatenga kuti ana ake amene mukunena kuti ana am- osowa amayi awo osowa makolo awo kuti muzikapitisa kunsewu Chi- chikhalireni inuyo munkaonekera nthawi ijayo nthawi ya mcp ijayo munali ku mcp komweko nkumapasidwa ma- mi- mipando anthu omwewo kufuna kuti uzikamemeza azipita kunsewu akuvutika akutibulidwa kumakwapulidwa ndi zikwanje ndi kukatenga ndani ayi ayi guys mukamapanga zinthu zina muzilingalira kaye ndipo boma ilili la dpp ili, ah, ndifuna I'm challenging you inu hrdc sikupangisa mademo ndipo ngati ka dc azakapereka chilolezo ku hrdc kupangisa mademo tizakaonana kunsewu kwake kuliko kuti komweko tizakuone kuti iwe kuti chomwe umadalira iwe ndi chani chifukwa anthu nthawi imeneyo sikuti kapena anthu oti akanatha kukuvula kapena kukupweteka kunalibetu koma ankakumve- ankamvesesa kuti kodi chenicheni munthuyu akupanga ndi chani mwina chikhala chomenyera chani kuti chopereka mtendere kwa amalawi unapalira moto ndiye ufuna upalirenso moto winaso anthu akusekerere zimenezozo zosatheka zimenezo